Um, igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ekenekwa m aha m bụ nwada uju grace okonkwo udo dịlị onye ọbụla n'ebe ụnụ nọ na mpaghara ụwa dị iche iche wee na-ege ntị maka ozi a dị oke mkpa nke anyị bịa ka anyị zie ndị igbo ozi a na-agara ndị isi ụka niile ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị isi ọchịchị na ndị isi afịa na ndị isi um, ọchịchị dị iche iche e, ndị oyibo na-akpọ cities and even ndị isi ezinụlọ maka na oku a bụ ọkpụkpọ oku ndị Igbo niile ebe m ga-alụtụ aka bụ n'ebe ezinụlọ nọ ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị mata otu obodo si adị mma obodo na-adị mma site na ezinụlọ ezinụlọ dị mma obodo adị mma so ozi m na-agara ezinụlọ ndị nne ndị nna chineke na-akpọ ndị igbo oku ka anyị chịkọọ ezinụlọ anyị o wee sị m gwa ndị igbo ka anyị malite n'ezinụlọ so ozi a bụ ozi em chineke chọrọ iji wee chịkọta nzukọ ya n'elu ụwa niile mana ndị igbo bụ ndị mbụ chukwu chọrọ iji wee bupụta egwu a ndị oyibo na-akpọ vision and kedu ife chukwu na-ekwu na ezinụlọ niile ga-abịakwute ya bụ chineke n'ime oge a wee chọọ ilu chineke why because na oke mmiri na-achọ izo kedu ihe bụ oke mmiri a na-achọ izo iwe chineke agbadatago ma na mba ụwa dị iche iche anyị na-afụ the signs everywhere mana nke ndị igbo bụ na chineke ekwuo na ya anụrụgo ndị igbo and because na ya anụrụgo ndị igbo na ndị igbo enweghịzi time inwe choice ihe a na-akpọ ka m chuzuru or ka m were nke m chọ ihe ndị igbo nọzi n'akụkụ ya na-abụ na ọ bụ iwu nke chineke na ọ bụ iwu onwezi inwezi onwe gị ndị igbo enwezi onwe ha so and kedu ife chineke na-ekwu ma na nkọwa na ndị Igbo enwezi onwe ha bụ na na ya abatago n'ezinụlọ dị iche iche wee na-akpọ ndị nne na-akpọ ndị nna ihe m chọ ka ndị ezinụlọ dị iche iche mee ndị nne karịsịa n'ebe ndị nne nọ maka ndị nne na-ekpokọta cheta di gị cheta ụmụ gị chịkọta ezinụlọ gị ka ụnụ banye n'ife a na-akpọ oge nke Chukwu maka Chineke na-ekwu okwu n'ime oge a and ọ na-agwa onye ọbụla okwu n'ụdị iche iche ọkwa na ọ bụ na ị chịkọta eh, di gị na ụmụ gị ụnụ dakpute n'ime ụlọ dịka ezinụlọ nke chineke onye nwe anyị ewee gwa ụnụ okwu chukwu ewee kwuo n'ife bụ mind ya maka na chineke nwee mind oge anyị nọ kịta abụrọzị oge nke ee eh, kedu ife kedu ife chukwu ga-emere m ihe anyị nọ kịta bụ kedu ife anyị ga-emeru chukwu ka obi wee dajụọ ya maka na ife otiti dị iche iche na-eti n'ala igbo na nke ka na-akwa iti eti ka na-abịa abịa mana the only way anyị ga-esi wee nwee nzọpụta bụ ezinụlọ ịchịkọta onwe ha nne na nna na di enwe reconciliation weta ụmụ ha ebidogoro wee yọba chukwu mgbaghara from family level anyị wee bazie to eh, eh, state and the other other place so ọ nwe obele ozi a ka m sị ka m gbasaa then nke ọzọ dịkwazi nwanne gbasalụ obodo ịbịa together wee bụrụ ofu wee yọọ chukwu maka nzọpụta wee yọọ chukwu maka inye aka so anyị na-ayọ ka onye ọbụla bụ onye igbo ka ụnụ pụta n'igwe ka anyị wee nwee ike wee gbakọta ọnụ wee yọọ Chukwu ka ọ wee gbaala anyị ụzọ ọbụla anyị si mejọ and ọ bụ na anyị yọta Chineke irie ọ pụtala anyị ọgụ onye nwe anyị agwago anyị already na ya dị ready for us o kpuego ọtụtụ mkpughe ya na-eche anyị na ọkwa ebe anyị rapụrụ ya ka ya nọ na anyị dị ready anyị abịakpọkwazie ya nyanwa apụta so anyị adịgo ready onye ọbụla ekwelugo biko soro ka ikwenye ka Chineke wee gbadata maka ike agwụgo na ike ọ gwụberọ unu ndị Igbo ike ọ gwụbeghị ụnụ ọ bụ na ike agwụbeghị ya ya ka na-egbu oge mana I believe na ike agwụgo anyị i nee anya ife na-eme n'akụkụ i need ọzọ ka a gwanụ gị na na anyị ga-eburu ụzọ wee chọba ewu ojii before chi wee jie so ụmụnna m asị m ka ekene dịrị ụnụ niile a wee na-ayọkwa onye ọbụla ka ụnụ pụta n'igwe ka enye aka ka anyị wee gbakọọ n'enugwu a dịka ekwuru a ga-enwe mgbakọ ka anyị bịa ka anyị belu chukwu akwa wee yọọnụ ya ka o wee meela anyị ebere ụmụnne m rapụkenenụ ịzọ isi rapụkenenụ ee eh, onye nwere onye na-ekwukarị ibe ya rapụkenenụ ee eh, agụrụ m akwụkwọ ama m ede edemede karịa onye ọzọ rapụkenenụ na ọ mụ sọsọ ga-anọ n'isi ka ihe a na-eme wee gaa ọfụma onye ọbụla wetuo onwe ya n'ala anyị butuo onwe anyị anyị ewee yọọ chineke onye nwe anyị ewee nye ntụziaka otu a ga-esi wee nweta nnwere onwe a so otu a ka anyị sị ka anyị wee gbasa ozi a bikonu ndị nne chịkọta ezinụlọ ụnụ ndị nna chịkọtanụ ezinụlọ chịkọtanụ ụmụ ụnụ kpọkọtanụ ụmụ okorobịa ụnụ na ụmụ agbọghọ ụnụ inside ka enwee ihe a na-akpọ reconciliation family first anyị wee gbabazie to ụmụnna na ndị obodo and na ndị ọchịchị na ndị ọzọ nke a bụ ozi dị mkpa m che ka m zie so that solemn assembly a na-akwado ga-abụ na 29 of um, November asị m ka udo dịrị ụnụ ebe ọbụla onye nọ bikonụ Chineke gozie ụnụ ife onye na-eme dị mma ya gazieli ya onye nwee nke ọ na-eme dị njọ ya raa ndị Igbo wee sị na onye asị ya jide ka o ji ịma na ife ọ na-eme dị mma onye asị ya raa ka o ji ịma na ife ọ na-eme dị njọ ndị Igbo nwee nke i ji dị njọ raa mana o nwee nke ị na-eme dị mma jide ka i ji Chineke gozie ụnụ n'aha Jizọs amen